Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo, a thugann léargas ar scileanna fisiciúla an linbh chomh maith le forbairt luathchéadfach linbh. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an comhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Ag tarraingt ar na buanna a breathnaíodh i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, sa seimineár gréasáin seo pléimid an ról ar leith atá ag an gcleachtóir luathbhlianta, agus é nó í ag tacú le forbairt scileanna fisiciúla linbh. Smaoinigh ar na hathruithe fisiciúla uile a tharlaíonn agus leanbh ag fás aníos, tá sé go hiontach! Is am ríthábhachtach é an luath-óige chun colainn fholláin, dea-fheidhmiúil a fhorbairt. Le linn a gcuid ama sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim, mar sin de, is tábhachtach go mbíonn leanaí gníomhach go fisiciúil, agus go bhforbraíonn agus go gcleachtann siad a gcuid cumais fisiciúla, chomh maith le taithí a fháil ar an domhan trína gcéadfaí agus iad a bheachtú. Cuireann cigirí béim ar seo agus tugann siad comhairle do shuíomhanna chun tacú leis an ngné seo dá gcuid oibre. Tá croí-ról ag cleachtóirí luathbhlianta agus iad ag tacú le forbairt leanaí. De réir torthaí cigirí, tuigeann cleachtóirí oilte cumas fisiciúil na leanaí, agus tugann siad an tsaoirse dóibh dul i mbun a réimsí spéise féin. Fanann an cleachtóir gar go fisiciúil don leanbh, tacaíonn le neamhspleáchas an linbh, agus tugann aiseolas trí ghníomhartha an linbh a athinsint dó nó di. Nuair a aithnítear gur duine lárnach an cleachtóir, féadann sé nó sí a bheith ag obair le grúpa sonrach leanaí, agus a chur ar a gcumas deiseanna a thapú chun bogadh agus a scileanna fisiciúla a chleachtadh. Tugann cigirí faoi deara nuair a bhíonn cleachtas den scoth ann, go bpleanálann cleachtóirí i gcomhair eispéiris nasctha, iomlánaíocha, laistigh agus lasmuigh, i dtimpeallachtaí dea-ullmhaithe ina bhfuil dóthain acmhainní. Bíonn dlúthbhaint ag na gníomhaíochtaí seo le cumais agus réimse spéise forbartha gach linbh. Aithnítear sa creat cigireachta atá mar bhonn agus taca ag gach cigireacht ina bhfuil fócas ar oideachas luathbhlianta, gurb é an súgradh an meán lárnach trína bhfoghlaimíonn agus a bhforbraíonn leanaí óga. Féadann an súgradh coirp leanaí a neartú go fisiciúil agus is uirlis chumhachtach í chun a gcumas agus a scileanna fisiciúla a fhorbairt. Léirítear i dtaighde agus i dtorthaí meastóireachtaí cigirí go mbaineann súgradh ardchaighdeáin le leanaí a bheith rannpháirteach i súgradh fisiciúil a roghnaíonn siad féin atá dúshlánach, lán de rioscaí agus a mheallann a spéis. De réir torthaí taighde, ba chóir do leanaí a bheith gníomhach go fisiciúil an chuid is mó den am a mbíonn siad múscailte. B'í Maria Montessori a threisigh an bunphrionsabal gur gá scileanna oll-luaile ina bhfuil gluaiseacht ag grúpaí matán mór a fhorbairt roimh scileanna mín-luaile ina bhfuil gluaiseacht grúpaí matán beag. Is gá cleachtadh leantach laethúil chun scileanna luaile a fhorbairt agus a bheachtú, le cois eispéiris chéadfacha. Tá sé seo amhlaidh toisc go ndéantar nasc inchinne trí ghníomhaíocht fhisiciúil athdhéanta a fhorbraíonn cuimhne cholainne. Nuair a cuirtear ar fáil go rialta é, féadann súgradh fisiciúil tacú le forbairt láidreacht, comhordnú agus smacht an linbh ar a gcolainn. Léirítear gur féidir leas a bhaint as an gcineál seo súgartha i réimsí eile foghlamaithe cosúil le litearthacht agus uimhearthacht. Anois, tabharfaidh muid comhairle phraicticiúil ar na cineálacha eispéiris agus gníomhaíochtaí a d'fhéadfaí a eagrú chun scileanna fisiciúla agus feasacht chéadfach leanaí a fhorbairt. Tá súgradh ina bhfuil réimse de scileanna fisiciúla agus eispéiris atá saibhir go céadfach an-luachmhar do leanaí. I suíomhanna eiseamláireacha, tugann cigirí faoi deara go mbaineann leanaí sult as tréimhsí fada de shúgradh saor, faoina gceannas féin, atá taiscéalach, gníomhach agus idirghníomhach, i dtimpeallachtaí nádúrtha, solúbtha, dúshlánacha. Lena cois sin, bíonn go leor ábhar ag leanaí atá scaoilte, inláimhsithe, ceannoscailte agus saibhir go céadfach. Más féidir go struchtúrach, is féidir córas a bhunú atá éasca dul amach faoin aer agus teacht isteach arís. Ar thug sibh faoi deara cé chomh díograsach atá leanaí í mbun gníomhaíochtaí nuair a ligtear dóibh dul i gceann a réimsí suime féin? Gan fhios dóibh féin, tá na leanaí ag forbairt agus ag beachtú teannas a gcuid matán ina sciatháin, a lámha agus ina méara agus iad ag gabháil dá gcuid gníomhaíochtaí roghnaithe. Smaoinigh ar cad a tharlaíonn nuair a bhíonn leanbh ag súgradh le marla. Tá an leanbh ag suathadh an mharla agus á mhúnlú. Dá thoradh sin neartaítear méara an linbh. Tacaíonn sé seo, dá réir, leis an leanbh scileanna mínluaile a fhorbairt atá riachtanach le greim maith a fháil ar pheann luaidhe. Tá ról tábhachtach ag gníomhaíochtaí fíorshaoil praiticiúla laethúla chun tacú le leanaí a scileanna oll-luaile agus mínluaile a fhorbairt. Mar sin, cé na cineálacha gníomhaíochtaí fisiciúla is féidir a dhéanamh i suímh luathbhlianta? Ar ndóigh, féadfaidh na leanaí a bheith gníomhach ag amanna glanadh suas. Féadann siad eagrú, glanadh, ní, triomú agus scuabadh. Chomh maith leis sin, nuair a úsáideann siad an tsluasaid deannaigh agus scuab, tacaítear le comhordnú súl is lámh, agus comhordú clé-deas an linbh. Ar an gcaoi chéanna, i roinnt suíomhanna, tá sé le moladh go mbíonn baint ghníomhach ag na leanaí i réiteach an lóin, bia a ghearradh, deochanna a dháileadh, cathaoireacha a iompar agus a eagrú, agus úsáid plátaí agus cupán nó gloiní fíora, a chabhraíonn leis na céadfaí. Beachtaíonn na gníomhaíochtaí seo feasacht spásúil, óir caithfidh na leanaí a bheith cúramach agus an neart cuí a úsáid chun iad a láimhseáil. I ndiaidh lóin, is tábhachtach iarraidh ar na leanaí slacht a chur ar chúrsaí, ní, glanadh agus scuabadh, agus arís an tsluasaid deannaigh a úsáid. Tarraingítear aird i dtorthaí cigireachta ar roinnt gníomhaíochtaí cleachtais den scoth, cosúil le. Na páistí a bheith páirteach i gcócaireacht agus bácáil. Tá an-tairbhe le baint as an gcineál seo gníomhaíochta maidir le scileanna fisiciúla na leanaí agus eispéiris luachmhara chéadfacha. Cén fáth? Baineann bácáil aráin, mar shampla, leis na comhábhair a iompar, na solaid, plúr agus im, a mheá, uibheacha a chuntas agus iad a láimhdeachas leis an neart cuí agus uisce nó bainne a thomhas i gcrúsca tomhais agus a meáchan agus raimhre a mhothú. Forbraíonn suaitheadh an taois na matáin sna sciatháin, lámha agus méara agus beachtaítear teannas na matán, rud atá de dhíth ó thaobh greim maith ar pheann luaidhe agus scileanna scríbhneoireachta. Is féidir scileanna fisiciúla a fhorbairt tríd amhráin agus ceol fosta. Is minic a thugann cigirí suntas don tairbhe atá le baint as leanaí ag aisteoireacht tríd amhráin agus rímeanna agus ag glacadh páirte i gcluichí gluaiseachta iomlán an choirp, cluichí méire, rólghlacadh, seónna puipéid agus cluichí céadfacha. Tacaíonn an cineál seo gníomhaíochtaí le forbairt iomlán an choirp agus bíonn céadfaí éagsúla i gceist. Is de nádúr an tsúgartha faoin spéir gur mó a thacaítear le forbairt croí-láidreachta daingne na nguaillí, smacht ar staidiúir agus forbairt ghinearálta ollscil luaile ná súgradh laistigh. agus is mar gheall air seo ar gá dó a bheith ina chuid thábhachtach de gach lá réamhscolaíochta. Nuair a thugann cigirí suntas do chleachtas thar a bheith éifeachtach, bíonn fáil gan srian ar réimsí de dheiseanna dúshlánacha atá oiriúnach d'aois agus d'fhorbairt na leanaí. Bíonn a ndóthain deiseanna acu ar dhreapadh, rolladh, léimneach, fanacht ar chothrom, luascadh, nithe troma a iompar, tochailt, agus obair le hábhair éagsúla cosúil le gaineamh, créafóg agus uisce. Tá sé thar a bheith tairbheach do leanaí buicéid uisce a iompar, uisce a chur ar phlandaí, sluasaid agus ráca agus barra rotha a úsáid, uirlisí fíora láidre a úsáid, feithicil rothaíocht agus rothair chothroime, scútair agus bréagáin rothacha a úsáid. I measc oideachasóirí agus gníomhaireachtaí luath-óige, sonraítear na buntáistí agus an tábhacht atá le súgradh lán-rioscaí. D'fhéadfadh sé go n-áireofaí le súgradh lán-rioscaí crann a dhreapadh agus luascadh. Tá na gníomhaíochtaí seo an-luachmhar ó thaobh tacú le forbairt luaile agus comhtháthú céadfach. Ar ndóigh, is gá do na cleachtóirí, i gcomhar leis na leanaí, na dúshláin agus rioscaí a mheas, agus na bearta sábháilteachta a dhéanamh atá de dhíth i ngach aon ghníomhaíocht. Pléimid anois gníomhaíochtaí a thacaíonn le feidhmiú na gcéadfaí agus comhtháthú céadfach. Tugann cigirí suntas, áit a mbíonn cleachtas ardcháilíochta, gur minic na leanaí ag gabháil d'eispéiris súgartha atá saibhir ó thaobh na gcéadfaí de, cosúil le súgradh le gaineamh, lábán, créafóg agus uisce. garraíodóireacht, cruthú agus múnlú le marla, gaineamh cinéiteach agus cré. Agus bíonn deiseanna acu ábhair nádúrtha, atá saibhir ó thaobh na gcéadfaí de, a ionramháil, cosúil le sliogáin, buaircíní giúise, clocha, adhmad, féir agus plandaí, agus fabraicí éagsúla.

I suíomhanna ardcháilíochta, foghlaimíonn na leanaí faoi scileanna eile trí chluichí gluaiseachta iomlán colainne agus cluichí céadfacha. An chomhairle a thugann cigirí do shuíomhanna, ábhair agus acmhainní a úsáid a bhaineann go réadúil leis na céadfaí maidir le meáchan, teocht, uigeacht.

Is minic a thugann cigirí suntas don tábhacht atá le comhoibriú idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Leis an gcomhoibriú seo, féadann tuismitheoirí agus cleachtóirí luathbhlianta croí-ról a bheith acu i bhfoghlaim an linbh. Tá tairbhe leitheadach ag baint le tuismitheoirí a bheith páirteach i bhfoghlaim an linbh. Dúnann cur chuige comhoibrithe an bhearna idir an suíomh luathbhlianta agus timpeallacht an bhaile. Le cur chuige comhoibrithe is fearr an tuiscint ar an leanbh ag an gcleachtóir agus ag an tuismitheoir araon ar an tábhacht atá le forbairt fhisiciúil an linbh a chur chun cinn sa bhaile. Is úsáideach do shuíomh eolas ginearálta a roinnt a chuireann in iúl do thuismitheoirí an bhéim a chuirtear ar thacú le scileanna fisiciúla na leanaí. Is tábhachtach do shuíomhanna freisin a chur in iúl do thuismitheoirí faoi dhul chun cinn a linbh i bhforbairt a scileanna fisiciúla agus faoi na cineálacha eispéiris a bhí ag a leanbh a thacaíonn lena scileanna fisiciúla. D'fhéadfadh cleachtóir ceannais an ról seo a ghlacadh, agus féadann an suíomh grianghraf agus cur síos a sheoladh abhaile den dul chun cinn i bhforbairt a gcothroime. Is féidir smaointe praiticiúla a roinnt idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Cad faoi na tuismitheoirí a spreagadh le roinnt de na smaointe a thriail sa bhaile? Agus ar ndóigh, oibríonn sé an dá bhealach. D'fhéadfadh cleachtóirí eispéiris a thabhairt isteach a roinn tuismitheoirí leo faoi réimse spéise a linbh agus faoi ghníomhaíochtaí fisiciúla sa bhaile agus sa phobal trí na gníomhaíochtaí fisiciúla, acmhainní agus plé a dhéantar sa suíomh a shíneadh. Seo roinnt giotaí anois ó thuairiscí cigireachta ar chleachtais an-éifeachtacha. B'fhéidir gur mhaith leat nóiméad a ghlacadh anois len iad a léamh ar an scáileán. Anois, tá súil againn gur chabhraigh an léiriú seo leat tuiscint a fháil ar a thábhachtaí atá sé do leanaí scileanna fisiciúla a fhorbairt agus na céadfaí a chomhtháthú. Seo liosta de acmhainní agus tuilleadh eolais. Seans go mbeidh suim agat iontu. Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chugainn ag insights underscore info ag education ponc gov ponc ie. Míle buíochas!